ndine radson smani director wa chikondi community based organization tinali mavuto chikoti chambiri tinalibe upangiri wokwanira amati community mobilization kunali kovuta kuti anthu amene mukuwaona kuti abwere pamodzi kugwira ntchito ya cbo cbo aku- akamationa nthawi imeneyi amatitcha ifeyo amene tili mu cbo koma eni ake akumudzi ena sankatenga mbali koma chifukwa chakubwera kwa milimo project chifukwa choti unikira bwino am- amati community mobilization imene inathandiza kwambiri ndondomeko imene inathandiza kwambiri kuti mpaka na mafumu anthu ainache mizi mizimu mabusinessmen onse azibwera pamodzi ndi magulu osiyanasiyana amene akugwira ntchito kuno kwakuliii ndipo kutuko chikuto chako mukuona uyo nalibe mpata woti munthu angakuaa msewu koma msewu ndi waukulu wathu koma amafuna kuti atalende kwakanga ke malingana ndi namondwe amene anabwera uja mafumu a cbo a vdc ndi anthu onse am'dera anakhala pamodzi kuti kodi msewu mukuona bwanji makamaka tinali ndi community session imene timaunika mavuto amene tili nawo amene akutikhudza kwambiri ndi anthu eni akewo amaona kuti ndi msewu chifukwa msewu ndi umene umatitengera kupita kuchipatala popanda msewu business singayende china chilichonse sichingayende chitukuko kuti ziyende zitukuko ndi msewu ndiye anthu eni ake ndi amene anaona vuto kuti ndi msewu choncho ife pamodzi ndi a vdc ndi magulu ena osiyanasiyana takhala pansi ndi mafumu kuti tione kuti tipanga bwanji ndiye njira imodzi kuti tinayiona ndiyoti tikonze msewu tokha kapena mabungwe kapena ma- aboma akamadzati tithandize adzathandize kusogoloko pa zinthu zimene sitingathe sitingakhale ndi kuthekera kuti ti- tizipange monga makhalavati ndi zina zotero Ah, ine misa chiwonanga kasbet sinalanga lava nsongo mmadzi ndiye panopa ine ndatsa kutiye maliro ganizo lokonza msewuli chinthu chake chachiwiri chomwe chinabwera bungwe lija la milimo kutipatsa upangiri ndiye tinaona kuti iwo tigwire nawo ntchito limodzi ndiye mmene timalima msewu popanda kulandira chilichonse kungoti chitukuko chimenechi chakuno mavuto amene tikumana nawo kuno kusowa kwa msewu kulephera kupita ku chipatala munthu akamadwala magalimoto kuti afike kuno kuti asatende chino kulephera kuita kusowa kwa msewu Eh, monga ndi msewu umene ndi masuja unakumbidwa ndiye muone kuti tikuyika mwina mwanyuwani kubweretsa chitukuko kunoko chabwino chifukwa chakuti ndayasinja anthu akufuna kupita kuchipatala uka- ukagula zinthu Mangochi aziyenda kusiyana kuti pamene wachita pa kuvutika kwambiri
ndine Masoni Kambwiri ndimachokera muzi wakuntani kunoko ndakhala woyimira fomani pa ntchito imene ili pano udindo wangawo woyang'anira nsewu mmene ulili wokuti tiwo tiyipange ah, fulu apo kuti ukha- nsewu ukhale wowongoka ndi kuwapasa anthu ntchito kuti apa muzigwira iyi apa mupange iyi chimene tikuona pano ku- kuwa ngati ta- ta- tayitana anthu aja akuvomereza kuti tiyeni kuneko ife ndiye tikuona kuti kusangalala ndi anthu aja kuti chitukuko chathu chakuno kwathu kukhala kokwera kamba ndi anthu amene akutivomerera zikanakhala kuti anthu akutikana ndiye bwezi tangosiya kuti anthu onse atikana ndiye pano tikuona kuti zinthu zikuyenda bwino kuti anthu akutivomera
Ah, ine zina langa ndine Felix Sakala ndimakhala kwa Likuluzi. Ndimapanga business ya transport ndimatenga anthu njinga za moto. Panali mavuto akulu chifukwa chakugumuka ndi mvula timazungulira kwa Chimbende m'malo mongodula. kuchokera pa Mpumbe kupita kwa Likuluzi zimatitengera fuel ochuluka komanso mwina makastoma ambiri amatithawa poti timafuna cost yochuluka ndi kumene timazungulira pamene msewu ndi wapafupi ndipo kwathu ife utipindulira monga ndakambira kuti bizinesi yathu inali yovutirako makastoma amatithawa chifukwa cha kudula kwa mitengo ndi kumene timazungulira msewu utithandiza kwambiri ife poti ndi wapafupi
Ah, pali kuthekera kuti tsopano anthu chifukwa chotenga umwini akuzolowera tsopano azolowera kwa aziwe kuti CBO ndi yathu ndiye ndi chitukuko china chilichonse chimene chitanga- chingachitika ku anthu eni ake ndi amene anga- angatenge gawo kusiyana ndi kale imo isanabwere kuti tikango- tikangooneka ife tokha ngati CBO koma lero aliyense amene mukumuona amene watenga khasu pano ndi wa CBO